salawatu rabbi wa salamuhu alayhi o tɛmɛnen kɔfɛ an badenw ɛɛ fɛn damadɔni bɛ yen an kan ka ɲini k'o dɔn wa fana an bɛ tɛmɛ ni o sira ye cogo min ka d'a kan silamɛw bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka bi bi in na ne bɛ fɛ nin ka kɛ ne bɛ fɛ nin ka kɛ ne bɛ fɛ ka kɛ nin ka bɛ fɛ ka kɛ nin ye n bɛ n bɛ sira jumɛn de ta Eh, a ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen ala ka yafa i ma a ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na mumini ɲuman bi bi in na ala ka n dusukun k'o mafango tiya a ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ala ka n nɔrɔya a ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ala ka n jogo ɲɛ a ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ala ka jɔsen di ne ma kiyama jɔdon bɛ se ka n sinsin jɔsen min kan a ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ale ka mizanu o bɛ se ka giriya cogo min na fɛn damadɔ bɛ yen n'alahu subahana wa taala sɔnna an ka nin sigi in na an bɛna an da bolo ka ɲɔgɔn na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn de ye silamɛkɛ yali a man d'i ye ala ka yafa i ma de wa o jaabi suruma ye jumɛn de ye awɔ a ka di an bɛɛ ala ka yafa ma o sababu la sa i ka astaghfirullah fɔ i k'o caya ka d'a kan n'i y'o kɛ ala ko innahu ka faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ko a f'i ka mɔgɔw y'u ka ale allah subhanahu wa taala yafa deli i ka dɔn ale ala ye yafaba masa de ye wa fana a bɛ yafa i ma a bɛ i mankutu o jugun kɛlen ninnu fana kan filanan ye jumɛn de ye e t'a fɛ ala ka hinɛ i la de wa n balimakɛ ɔhɔ i b'a fɛ ala ka hinɛ i la ɔ o de sababu la sa ala ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun k'i ka dɔn ko mu'minun k'olu ye ɲɔgɔn balimaw de ye wa fana ka ɲɔgɔn balimaya in a k'a tugu fana n'o kɛra dun n'a y'o kɛ k'o sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ fana ala bɛ hinɛ aw la fana a sabanan ye jumɛn de ye balimakɛ e t'a fɛ i dusukun o ka manfangotiya ka basigi wa n'a sɔrɔ i b'o de fɛ b'i ma ni ala ko fɔ caman ye ka d'a kan ala yɔrɔ de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub k'a fɔ ko ale ale ala subahana wa taala ko fɔ o de bɛ dusukun manfangotiya balimakɛ e t'a fɛ ala ka e nɔrɔ ɔhɔ i b'a fɛ ala k'i nɔrɔ ɔ n'o b'i ma n'i bɛ fɛ o ka kɛ seli caya ka d'a kan alakira y'o de fɔ nɛɛma ni kisi ma salatu nurun k'e k'a dɔn ko seli k'o ye nɔrɔ de ye a ye nɔrɔ don diɲɛnatigɛ ni hadamaden mumini silamɛ ɲuman o ɲɛda kan ye kiyama jɔdon fana yeelen don nɔrɔ ye a ye fana ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara o selibagaw kan o min tɛmɛnen kɔfɛ sa n balimakɛ a duurunan ye jumɛn de ye e t'a fɛ i jogo o ka ɲɛ wa ɔ n'i bɛ fɛ i jogo ka ɲɛ sa n b'i ma ni seli ye tuguni fana seli a cogo ɲuman na a ɲininen i fɛ i k'a kɛ cogo min ka d'a kan allah subhanahu wa taala y'o de fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar k'i ka dɔn ko seli min filɛ nin ye a bɛ ko kɔnnenw ani ko jogo juguw a b'o gɛn ka bɔ hadamaden jogow la balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ wɔɔrɔnan ye jumɛn de ye e t'a fɛ ko nɔrɔ ani jɔsen o ka k'e bolo diɲɛ kɔnɔ ka taa se ko kiyama jɔ don wa n'i b'a fɛ o ka kɛ daluya o ka kɛ e bolo saraka bɔ kosɛbɛ ka d'a kan ala kira y'o de fɔ nɛma ni kisi b'a ma o sadaqatu burhanun k'i k'a dɔn ko eh, saraka bɔ min filɛ nin ye o ye daluya de ye hadamaden bolo ka d'a kan kiyama jɔ don sarakabɔlaw a na kɛ tamasɛrɛ u kan na kɛrɛnkɛrɛnla nafolotigiw yɛrɛ kiyama jɔ don i n'a fɔ dɔw ye hadisa in tafsiri cogo min o na k'u ye eh, yeelen fɛn ye n'u yɛrɛ dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ nin y'a ka nafolo don soda min fɛ ala ka o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ a wolonwulanan balimakɛ e t'a fɛ i ka mizani o ka giriya de wa kiyama kɛrɛnkɛrɛnla kiyama jɔ don n'i b'a fɛ i ka mizani ka giriya kiyama jɔ don ala kira ka hadisa bɛ nɛma ni kisi b'a ma a ko kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi a ko kumakan fila bɛ yen nɔ kumakan fila min a ka fɛgɛ nɛn kan nɛn fɔli kan a ka fɛgɛ kosɛbɛ wa fana ka girin mizu la miju la kiyama jɔ don fana o fana o kalima fila in o kumakan fila o de ka di allahu subhanahu wa ta'ala de ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ka ala sanuya subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi ala ka ne fara ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara ala kofɔ jamaw kan o tɛmɛnen kɔfɛ a seginnan ye jumɛn de ye balimakɛ e t'a fɛ ka kɛ mumuni ye wa mumuni lakika mumuni ɲuman ala kira y'o de fɔ ko ahsin ila jarika takun mu'mina ko i ka ɲuman kɛ ka taa i sigiɲɔgɔn ma k'i k'a dɔn o i bɛ kɛ mumuni ye ɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a kɔnɔntɔnnan sa balimakɛ e t'a fɛ ala k'i ka baraji k'o bonya wa n'i kɔni b'o fɛ ala k'i ka baraji bonya balimakɛ kuranɛ kalan ka caya Ka d'a kan n t'a f'i ye k'a fɔ ko alakira ka kuma don k'a fɔ ko eh, alif lam mim alif ko ye eh, lam mim o ye kalima ye mais an kɔni b'a dɔn harifu harifu kelen kɔni o ye alif o ye harifu kelen lam o ye harifu kelen mim o ye harifu kelen nin kelen o kelen baraji tan tan de b'a bɛɛ la o de la fɛn foyi tɛ silamɛya in kɔnɔ min baraji ka bon ka kuranɛ kalan baraji bɔ ala ka kuranɛ kalan nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a tannan e t'a fɛ ka kɛ silamɛ hakika silamɛ hakika de ye wa silamɛ silamɛ ɲuman ɲuman yɛrɛ de ye o fana wa awɔ n'i b'o fɛ o ka k'i ye wa ahibba ila nas wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika i ka fɛn kanu hadamadenw ye fɛn min kanu i yɛrɛ ye takun muslima i bɛ kɛ silamɛ ladiri lakika yɛrɛ fana balimakɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa e t'a fɛ i dusukun ka to ɲɛnamaya la wa a kana sa fiyewu ɔ ala kira y'o de fɔ nɛma ni kisi b'a ma ko wala tukthiru dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba k'i kana na yɛlɛ caya kuma bɛɛ e de ɲin bɛ fiɲɛ na ha ha ha ha a cɛ man ɲi k'i kana yɛlɛ o caya ten tɔ cogo la ko ka d'a kan o min filɛ nin ye k'o bɛ dusukun faga de balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ e t'a fɛ allah subahana wa taala a k'i ɲɛda janya ka bɔ tasuma la san bi wolonfila e t'o fɛ wa sanji bi wolonfila n'o ye san bi wolonfila in ye e t'o fɛ wa n'i b'o fɛ ala kira de ko nɛɛma ni kisi b'a ma ko ni maa min ye don kelen sun allah subahana wa taala ye fi sabilila ala de ye ɲɛda ɲini kama dɛ ko ala b'o tigi ɲɛda janya ka bɔ tasuma ma san bi wolonfila ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara o jamaw kan o sun ɲuman kɛli ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen n balimakɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ e t'a fɛ i ka haminako o ka wuli ka bɔ i kan wa kelen filanan e t'a fɛ i jurumu o ka yafa i ye tuguni wa ɔ n'i b'o fɛ ala kira de ye kanto la nɛɛma ni kisi b'a ma a ko idan tukfa hamuka wa yughfaru k'a fɔ ko n'i ye sɔli cayara ale alakira kan nɛɛma ni kisi b'a ma a bɛ baara ninnu dɔw ɲɛ diɲɛnatigɛ in kɔnɔ o dɔ de ye nin ye a b'i ka haminako a b'o nɔgɔya k'o wuli ka b'i kan ka i jurumu yafa o kɔnɔna la an b'a fɔ alahuma sali wa salim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina rasulillah